we are going to come on comment section and say our mind. Say whatever you want to say on comment section. I really appreciate you. Let's go to the video. Thank you.
ọ dị mma igbo bụ igbo na-esonye anyị na bbc news igbo dịka m si gwa unu mgbe m bidoro gosibe unu ihe anụnwa na ebe anyị nọ bụ na ụzọ ugboezeji ifo road na nya bụ ụzọ jọrọ njọ nke ukwuu nke kpatara na otu onye ji aka ya wee sị na ya ga-arụ nya bụ ụzọ maka na afụfụ ndị bi n'ogbe a na-ata akarịka anyị na chief ahụ nọ ugbu a ka ọ gwa anyị onye ọ bụ gwakwanụ anyị ihe kpatara o ji mee ihe dị etu a ọga ndeewo anyị nọ na BBC News Igbo ka anyị mata onye ị bụ sa Igbo mma mma nụ Igbo mma mma nụ afa m bụ chief Azụbụike Mokelu abụ m onye Ibolo Oraifite mana ebe a n'Enugwu a kọmpaụnd ahụ nọ bụ ebe a mụrụ m you know so anyị na-aga ebe a ka Chukwu na-agọzi anyị anyị sị ka anyị nachita ka anyị lota ndị ebe a na ọ kwa ebe a ka ka mmọnwụ bidoro ebe a ka ikolobịa a na-eme ikolobịa na ikolobịa my father na na-ekwu okwu si na akụ eluro ụnọ na o nwerọ isi Ha, na a na-anụ ya a na-anụ ya na abuja na-anụ ya ebe a ọ barọ ulu the most important ife dị important bụ mmadụ i-make a difference in the lives of the people gị na ha nọ you know ọ bụrọ na ọ mụnwa ka kacha dị intelligent ebe a ọ bụrọ na ọ mụ kacha ma ihe ọ na mụ aka ka ndị niine ebe a nwee ego Ọ na- mana chineke debee m na mkpụrụ obi oge ọbụla m na-esi abuja abuja anata na-asị kedu ihe a ga-eme na ihe a so anyị ama na-ekwuzi ogologo okwu ije anyị jegoro ma mm, ebe anyị jesigoro ka anyị ma na a ga-enyere anyị aka anọkatakwa dịkwa hope a ga-adịkwa o anọkatakwa anyị fụkwa onwe anyị na the same position anyị nọ mana ka chineke si mee ife tinye m ya na mkpụrụ obi otu m sibu gwa gị anyị wee chineke bido ọlụ a anyị sị ka a gwugodu gọta maka na problem e nwere bụ na gọta karịrị e nwere problem erosion na-achọ ịchụpụ anyị ebe a then chineke nye aka anyị wee bido clean-ba the area ngwa ndị nọkwa ebe a na-enyekwa aka like kanselọ ọ nọkwa ebe a o nwere ike bịakwute m nso Aha, anyị na ya anyị na ya akpabugo aha, Ee, maka na mgbe anyị bịabula ebe a yes anyị enwerọ ike itinyenwu ụkwụ ebe eni Yes. mgbe m nụrụ na a na-alụ ụzọ m sị na ọ na-adị mma anyị mee ihe mgbe ọ dị njọ ọ dịwakwa mma anyị anachetakwa azụ bịa gosi ndị mmadụ na ihe na-apụtakwa n'ime nya bụ ihe Yes. ọ dị mma kedu ndị na-enyere gị aka n'ọrụ anị ị na-alụ sa Ee,
financially mụnwa ka na-ebu ya sọsọ m kịta mana in terms of technology in terms of uh, uh, logistics in terms of speaking ịgwa ndị mmadụ okwu maka na ndị be anyị sikwara ike you know maka na ndị be anyị ada like change councillor na-achị ebe a has been ọ dị nnọọ great it's been wonderful ọ na-eme ike na-apụta na-ejekwu ndị mmadụ one on one which is ọ bụ gọọmenti asuppose ịdị far from mmadụ gọọmenti suppose gọọmenti pụta eh, eh, eh, onye na mmadụ anọrụ maka na mmadụ bụ gọọmenti ọ bụrụ na e votuo mmadụ e wee kwuba okwu gọọmenti ị ga-achị aja ọkwa mmadụ ka a ga-achị ehe so ihe m na-ayọ gọọmenti biko ha mekie onwe ha available maka na ndị mmadụ na-ata nnukwu afụfụ a na-atakwa afụfụ a na-agwakwa ọ bụrọkwa for couple of days o na ọkwa years years ka a na-ekwu okwu ya maka ana m afụcha ụfọdụ ụlọ ndị dịsị ebe a ndị mhm. nwechara ọmalịcha penti o chuchago echu ọ bụrụ dọst si n'ụzọ e anụnwa nke bụ eziokwu a na-alụcha gọta anụnwa dozie ya na anyị nwere ike ife a na-akpọ dọst ekunata kudebe anyị elo and eh, onye ọbụla tinyekwara aka ndị ndị bakịrị anyị n'ife anyị na-eme na kọmuniti karịrị ndị abakịrọ anyị mana ịmago na chenji chenji ọ bụrọ onye ọbụla na-ewelkọm ya mana the long time ị ga-afụkwa na ọ bụkwa ndị ahụ jụkwara ajụ ga-emekwa kwetekwa na ihe a bụ ihe ọma mm. o nwerọkwa onye anyị na-akụtu be ya na anyị na-asị gị biko gọọmenti ị muvuo na anyị 5 feet back ka anyị wee tinye gọta eh? nwere ihe ọzọ achọrọzi bacha achọrọzi kọntena e nwerọkwa ebe a na-eme ya n'Enugwu a mana ọ bụrụ na ndị ọzọ chọrọ ya

na gọọmenti ama toleretizi business as usual mmadụ pụta n'iru be mmadụ kụọ bacha kụchie gọta mmiri pụta ọ wụba n'ime kọmpand na-ekreti erosion ka a pụọ 5 feet back ihe gọọmenti kwuru Eh? and gọọmenti ana-achọzi bacha ị chọọ ịlụ strọkchọ ị jee nata pamishọn tinye n'iru be gị ọ dị kọnfam mechieli siweji merie ihe niile dịnụ respect ihe gọọmenti kwuru na a ga-eme ka ọ na-ebu gọọmenti na-ekwu na ọ bụgodị na na na na na ha tinye bacha na ha gwara ha mbọsị ha tinye bacha
Ee, o nwere ajụjụ na-akpa ọchị ndị mmadụ na-ajụgasị Yes. ebe a Ee, mana m ga-ajụ ya maka na Ee, daalụ nụ. Ee, o nwere onye sị na ọ dịkwa ka nwoke ọ chọrọ ịzọ gọvanọ o ji arụwa o ji arụwa ụzọ a ọ chọrọ ịzọ gọvanọ Enugu ewo ndị mmadụ sef chief zaa ha okwu a ndị mmadụ ka m zakwa unu igbo bụ igbo enwere m any plan any ambition ịzọ ihe ọbụla gọvanọ mụnwa bụkwa a strong pdp member from anambra state mana enugu state ka anyị na-alụ ọlụ a so ọ bụ na m na-azọ gọvanọ nọ na Anambra ka a ga na-alụ ọlụ a mana mụnwa bụ abụ m a detribalized Nigerian ebe ọbụna m fụrụ onwe m ebe ahụ m bi as long as m bi ebe ahụ I recognize the place o nwee ihe m ga-eme within that area m ga-emebekwa ya ozugbo ozugbo maka ebe m bi
eh, eh, igbo bụ igbo unu ahụgoni ahụ nyabụ onye na-alụ nyabụ ụzọ dịrị ndị Ugbo Ezeji niile dị n'Abakpa ugbu a ọ gwago unu na ihe o ji na-arụ ya bụ na ọ bụ onye ihe ndị mmadụ na-emetụta ka ọ dị ndị mmadụ na-emetụta maka na ihe ụlọ ya ebe a nụnwa ọ na-abụ mmiri tochie techie na nyabụ ụzọ ada agazi ya aga o wee wute ya o wee sị na ya ga-eji aka ya wee rụwa nyabụ ụzọ ya na obi dị anyị mma na ụzọ ndị Ugbo Ezeji ugbu a na oge na-adịghị anya na a ga-arụcha ya anyị agbagogo mgbago gosi unu ka ha si wee na-arụ nyabụ ihe ee eh.